Jehovah wey dey for heaven. This is what he want. And uh, ndị ichie known as the saints of Africa and the saints of Igbo land are the people we are consulting. And then ndị ichie ndị du anyị aga ihu. Ị sị na ị mara ndị ichie be nna nke a gbasara gị because na asị na onye ọna ma nna ya na ọ maara ndị mgbe ochie. Na onye bi n'igwe kere ụwa n'ụbọchị taa ụbọchị eke ka m na-eku Chineke kere ụwa si na ọ na-ekwe nzu bịa mara anyị nzu nzu nọ n'ala aja awụgide ya mana ka e gwupụtara ya ọ ka na-achakwa ọcha iji gosi na nzu anaghị anagide ihe ruru inyi ọsọkwa ewugide ya ga-eti n'elu ọsọkwa ewere unyi wụkwasa nzu n'elu ọ ka ga na-achakwa ọcha obi ọcha na obi umeala na eziokwu ka a ji asụ osebụrụ ụwa ụbọchị taa bụ ụbọchị eke bịa mara anyị nzu ka a na-akpọcha osebụrụ ụwa onye isi ndị ezumezu onye isi ndị ichie na Chineke na nna nna anyị ha gbara ndụ ọ ihe nna nna anyị ha wetara n'aka Chineke ka anyị na-eri na ọ bụrụ nke anyị aha ahụ ndị nwa na anyị ga-ebu ụzọ kpọọ ha Chukwuwo mee nzu Ichie Mbaogwu mee nzu n'oruonu ezumezu ka anyị na-eku unu ka unu bịa gbakọ n'okwu unu ka anyị bịara ikwu anyị bịara ikwuchere ma olu mmiri ndị ichie niile nọ n'ala Ikwere na omenala ka anyị ji bịa na m asị m egbe bere ugo bere nke si ibe ya fere ebi n'ọfọ ka m na-agọ ụnwa ka m na-akpọku na ezumezu wee na ana ọbịa ma na-ese ana aba ana ama eke ana orie obodo ushu a na-agara obodo ushu afọ nke eze nwaanyị mmiri abụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na ekwu eze nwaanyị ndị mmadụ asị na ọ ihe ọjọọ gịnị mere eji akpọzi eze nwaanyị o maria ị bụ nne nke ọha niile narị fom nke a mere nke a Eh? so ebe maria bụ eze nwaanyị anyị kpọsị eze nwaanyị ndị nke nọ n'ala igbo ndị ụka asị anyị na ihe ọjọọ ka ihe mere a ga-eji akpọ eze nwaanyị mana a sị na ka e wekwere eze nwoke ka e wekwere eze nwaanyị ndị eze nwaanyị mmiri ndị nwe mmiri ọ bụrụ na ị sị na mmiri bụ ihe ọjọọ na etinye gị mmiri aṅụ ebute azụ na mmiri enye gị ata ọkwa oil a niile nke na-adọ okwu na ala Igbo nke na-adọ okwu na Naịjirịa ọkwa na mmiri ka o si bịa mgba ọ bụrụ na ị sị na mmiri bụ ihe ọjọọ amaghị abụghịrị fuel esi na ihe ọjọọ ndị pastọ unu ekwesịghị iji fuel wee na-anya moto unu kwesịrị iweta ya n'okwukwe na anyị wee mara na ekwu ha na gbasara mmiri asị gị gbawakwa mba o nwere ndị si na mmiri pụta wekwe ndị si na ikuku wee bịa and mmiri a na-egbochi mmiri egbochi i gbochie mmiri ebe nke ochie ebe nke agafere ebe ọ na ide mmiri si agafe ị rụọ ya ụlọ ọ bịa kpopụ ya maka na mmiri a na-ejide mmiri ejide and mmiri a na-etinye nshi n'ime mmiri a na-etinye poison na mmiri nwoke na-aṅụ mmiri nwaanyị na-aṅụ mmiri onye ọcha na-aṅụ mmiri onye igbo na-aṅụkwa mmiri so ụmụ mmiri na ụmụ ikuku ọhịa agụ a sịkwa m na unu jụkwa nwa Mbaka ọgụ ndị ụmụ adoration ọ na-awụ nwa Mbaka ọgụ bịa ya tee ụmụ ikuku asị o so ezi akwa ha na-eme na ọkwa Mbaka bụ ụmụ ikuku ọkwa ya mere o ji akpọrọ unu ụmụ ikuku so mụwa na onwe m bụ nwa mmiri so m kpọkwa gị sị nwa mmiri ibe m anyị shiwekwara ngọ ee maka na ndị ọcha mebi ndị ọcha abịaba tigharịcha ya megharịcha ya ahafụ omenala emewezie omenelu ee eze nwaanyị mere ọ na nke ka nka ugwu nkwụ etiti ugwu nkwụ ụlọ na ugwu nkwụ egu na m sị na agaghị m adị ndụ omenala igbo anaa unu ka m na-akpọku unu bịa na ezumezu na ahịa wụ ụtụtụ kemgbe ọ gbadoro ọ na-agwụ nke ọ na-anakwa o shikwa na ezumezu wee na-ana ọ bụ ya bụ ife adịgo ahụ na asị m na ife adịgo na ala Igbo ife adịgo na be nna m ife adịgo onye ọbụla chọrọ ife nabatara ihe niile anyị na-eme ọ ya mere anyị na-achọ anyị ji acha sọsọ ọcha ọ ya mere anyị ji were white because ihe niile anyị jidere obi anyị na-acha ọcha okwu anyị niile bụ eziokwu nzu ka anyị ji akwa anyị na-ahụ ọcha ka ọ na-acha ọla anyị gba n'aka ihe anyị niile na-acha ọcha ị hụkwa na mpi ndị ikenga ị hụkwa na white nọkwa n'ime maka na ihe anyị na-eme bụ ihe eziokwu ndị ichie ndị akpọrọ ma ndị a na-akpọ biko unu bịa gbakọrọ anyị ezumezu na mụnwa sị na ụbọchị taa na ihe ọbụla anyị kwọ maka ya na-azọpụ njem a anyị ga-eweta ya anyị ga-eweta ya n'Orie anyị ga-eweta ya n'Afọ anyị ga-eweta ya na Nkwọ na anyị ga-ewetakwa ya n'Eke a sị m na dịka nzu a si acha ọcha ka obi si acha ọcha ihe ọbụla rụrụ ya bịakwana anyị nso ihe ọbụla rụrụ ya bịakwana m nso maka na arụ m na-asọ ihe ọjọọ arụ m na-asọ mmegide arụ m na-asọ nwunye mmadụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ahụ m na-asọ ya ahụ m na-asọ okwu ashị ndị ezumezu ya na m ji were nzu wee kpọpụ unu wee sị onye ọbụla sị na nke anyị ga-eri agaghị adịrị anyị nke ọ ga-eri adịkwarana ya onye ọbụla hụrụ anyị bewe akwa anya mmiri akọkwana ya n'anya otu a ka m shi kwubie ya n'ụbọchị taa bụ ụbọchị eke site n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ise ka anyị fụ ịgatawa aka n'akwa anyị were anyị were kwa edo ọkwa ị hụrụ na omenala anyị na nghọta nke m ọkwa ụnụ hụrụ na nzu na-acha ọcha nzu dị ka nnu nzu dị ka salt nnu na nghọta nke m and ị hụgo na ọ na-acha ọcha esicha nri esicha nri achọwa ka eme ka ọ dị ka ihe a na-eri eri ihe a ga-eme a ga-ewere eti ya nnu fọil oyi eti ya mmanụ ị ịhụ nzu nke a ịhụ na ọ na-acha ọcha and edo na-achakwa mmanụ mmanụ so ihe ọ bụ bụ nnu na mmanụ iwere nzu kpọpụche ndị ezumezu kpọpụche ndị ichie ịwụkwasakwara ha edo n'ihe a na-eme so that ka onye ọbụla bịara ka ihe a na-eme wee doo ya anya because ndị ndị a chọrọ bụ ndị ihe anyị na-eme doro anya awọ ndị ndị ga-asị eh, my god will curse you my god will make you to die nsogbu adịrọ ya onye ọbụla sị na ya chineke ya bịa na mme ruo mbọsị anyị ga-abụ na-edo ka m ga-asị ihe niile nke anyị bu n'obi n'ụbọchị nke a ihe niile nke anyị na-eme nke anyị ji obi ọcha na anyị ewere mmanụ tii na ya bụ ihe anyị na-eme onye ọbụla anyị gụriri ya ọ ga-eri ya itekwe ndụ ihe anyị na-eme ga-edo ụmụ ụwa anya ihe niile bụ ndị ghasachara aghasasị anyị ewere edo dozie ha niile dopụta ha ncha and m na-ekwubi n'okwu n'ụbọchị taa na-asị unu na esiche nri na-eti ihe mmanụ o wee si ọ na-atọ ụtọ and onye ọbụla na-eri ihe mmanụ na-adịrọ dịrọ m sha na onye akụkọ mmadụ maka na mmanụ na nri mmanụ na nnu bụ akakọ